Kwavuta makosana akuti a Chimwendo Banda ali mchipatala kulandira mankhwala. Koma nkhani ndi yonena kuti olo ukhale mu chipatala maulabe ndi maula ndi zoonati no home is home nanga si panopano ku den kwa Chimwendo Banda ndi ku maula tikunena panopa. Ndi zoonati no olo mutakhala mu chipatala ndi zotibe muyenera mukaterebe pa den. Eya mu- mu- muka- mukapumule pa den nde pa denipo pokapumulira pakane panopa ndikumaulako mwaiona imeneyo ah, uyankhula mwazipongwe yayi tithamange limodzi mothamanga zedi ndipo no tikalowe mu newspaper ya lero mamawa wa lero ya national publication mmene mukuonera pa screen panopo tisachite kuchedwatu pamenepo of course pali mataito ena okhuzana na chimanga koma taito yathu yayikulu ndi imeneyo akutitu Chimwendo in hospital kutanthauziratu pa Chichewa apa kuti Chimwendo Banda basi tikupezeka kuti kulowa mchipatala pamene paja kuti mwina make akalandire mathandizo a nsana uja nsana omwe wavuta ndithu umenewo titenge apa pamakhala kuzumula pamenepa kuti noti no lawyer plans to file bail application Eh, full story yo nde ili pa page number 2 mukhoza kukagula newspaper imeneyo kwa amene muli ku Malawi nde muli nkuthekera newspaper ya National Publication page number 2 mukayipezano nkhani yonse full story mmene ilili mmenemo koma kutanthauziratu pamenepa kunena kuti no akutitu maloya akupanga plan zonena kuti aka- aka- akayilowetsenso mu court ndithu kucholinga choti Chimwendoyu Alandire belo asakhale ku maula iyayi alandire belo mwina kuchoka kuchipatala angathamange naye mwina ku maula chifukwa nde tikudabwa nazo zikuoneka kuti nawo ali mchipatalatu ameneyo iyayi amene akakhale ku maula ndi mmene anapelekera chigamulo judge Austin Banda ulemu wanu a judge at least munapangako chiganizo chimene Tinazimvabe ngati kunena kuti justice eti chilungamo chikuoneka kuti chikupangidwa served bwinobwino ndithu eh, kuchisevera mu mbale ndithu eh, kupakula mitanda ya chilungamo mu mbalemo ndikuzaikiranso nsomba zake zabwino utaka ootcha uja pamenepo ootcha bwino kamchere kake apo kachilungamo we love it. Munachita bwino kwambiri ku mbali imeneyi yokha, osati kuti chifukwa choti no tikudana ndi a Chimwendo Banda kapena chani komano we are talking about justice, chilungamo chizioneka osati ma court nthawi ina iliyonse muzingolozedwa zala iyayi a judgewo zikuoneka kuti sakupangatu bwino, a sakugamulatu bwino. Iyayi. Tikufunanso tizionako zigamulo zolongosoka ngati zimenezi. Eya, pamapeto penipeni High Court ndi imene iyikhaleno ikuthamangathamanga ndi nkhani za Chimwendo Banda monga mmene ananenera muja kuti kodi no mlandutu umenewu wakuphatu sungaweruzidwe ku Magistrate Court. Khoti lachepa kwambiri, likufunikira High Court. Amafuna kupha ndithu amene ujatu Frank Chiwanda. Kodi ndi Frank amene uja? Koma kuti ndi Chiwanda ndithu dzina lakelo tikhoza at least kupanga confirm moteromo. nde zili motero chipatala chake ndi chitino kodi hmm? chipatala chake ndi chitino chifukwa amati maloya ake aja tikufuna mumpitise ku chipatala chakumtima kwake eyi tikufuna iyeyo mu- akhale ni mpata osankha chipatala chakumtima kwake kuti chipatala chake ndi chitino popeza iyeyo pokamba pa kuti mu 2024 anapita kukalandira thandizo ku south africa kumene anakalandira thandizo la spinal cord eti yaa eh, ka- ka- ka- ka- pa- la la nsana vuto la nsanalo N- 2024 ndi apapa mukuona kuti no chipatala chake ndi chakuti iye ichi chisakhale cha ku south africa ya eh, sangatuluke ndi ndi chamwamwa muno fact ilinso ndi kuti ndi ah, zilipo zambiri zipatala zolongosoka Eh, poti iyeyoso ndi munthu odziwika mwina ku kamuzu central hospital angapite kumeneko akaoneko kwakhala kulibe mankhwala ayi tikamvesetsa paja mmapanga mmatipanga refer ifeyo tikavutika ku chipatala kumeneko chipatala cha boma cha kamuzu central hospital tafika ndi serious uh, cases tadwalika kwambiri mmatipanga refer kuti okay chabwino Vuto lanu ndilakuti lakuti koma inuyo ndonena kuti mukagule mankhwala ku pharmacy mankhwala kulibe boma sinagule chimwendo banda iyeyoso ngati mankhwala asapezeka mumpange refer anthu akamugulile mankhwala ku pharmacy monga mmene mmachitila no selection pasa pasamakhale kuona nkhope yayi reference yake ikhale eti yomweyo ngati mankhwala kulibe kumeneko ngati alipo fine and good mpaseni mankhwala mumpange treat ndithu and sharp sharp osachedwaso kumeneko eti. Chifukwa mukhoza kupezeka kuti mukumakhala pansi ndikumapanga set ma deal ndi madokotala kumenekoko, iyayi tiyeni muzichedwetsa kuti no diagnosis munthuyu akufunika akhale ndithu mchipatala mwina admit kwa week iyayi iyayi iyayi osatipanga izi tampatseni m'bayeni ma pain killer eya akaziziritse nsanawo eh mumpang mukapange clear out azipita kumene akuyenera akapezeke ndithu ku Maula. Welcome to Maula Prison. Ena aku, akumaitchula moteromo, komano akapezeke kumenekoko, chifukwa ndi kumene akuyenera akapezeke malinga ndi chigamulo cha judge. Osatitu kunena kuti Just Talk ili busy kumapereka zimenezo, iyayi. Judge anagamula kale kuti no a Chimwendo ee, inutu mukuyenera mukakhale ku Maula. Nde kumenekoko osachedwetsa, chipatala ngati chili chika, chipatala cha Kamuzu Central Hospital, mmh, osapanga zochedwetsachedwetsa mpatseni treatment munthu kenako azipita ndithu kumene akuyenera akapezeke okay komanso muli ma queue mmenemo eh, tikukambiratu kuti kuti muchipatalamo muli ma queue mmenemomo ku central hospital kuli anthu ambiri nde osamachedwachedwa iyayi mukuyenera mumthandize ameneyo cholinga choti muthandizenso anthu ena mukati muzichedwesachedwesa muchedwesanso anthu ena ati tsopano ena ali ndi ma serious cases Adwalika kumeneko akufunikira chithandizo sharp sharp tathamangisani zimenezo cholinga choona amene osalandira zithandizo zawo and kuchoka pamene popo tingakambe zonena kuti no Maula I think kupanga warm up bwino bwino kunena kuti no kodi mwamkonzera malo amene mumusiye mkuluyi nanga si nangabe eh, akuyenerabe akhale ndi malo kumeneko eh, eh, osati akabwera ndekuti mpatseni malo kumeneko eh, makamaka kumene kumakhalanso ndekuti no uh, ma prisoner ena pasakhale kusiyana iyayi E kumene mukumagona inuyo ma prisoner tapangani mungopanga squeeze malo onena kuti nayenso azigona nanu muti mmenemomo mmenemo mm kaya ndi mbale mukhoza kuitsuka bwinobwino mbale yake kaya ndi yachitsulo ija muitsuka bwinobwino at least prepare kuti no akhale ndi mbale yake yu- mmene mmakhalira mbale zake zikhale zomwezo osatinso zodula iyayi zomwezo zimene inuyo mmadyerazo e tapangani spare kaya kwatuluka prisoner wina watulukako kuti no wamaliza wa serve sentence yake tsopano wa ndi mfulu ndipo mbale yake imene amaigwiritsa ntchito e, mbale imeneyoyo mumpatse kuti iyeyo ndi amene azigwiritsa ntchito kuyamba panopa kumakafika ndithu nthawi imene no angapezeke kuti no akalowanso mu court nanga si mlandu akuti ali pa limandi e, nde ajeni next year tikamenya christmas celebration feliz navidad tikamuvina eti prospero año chani felicidad e, I wanna wish you a merry Christmas tikamenya Christmas celebration tikhala ndekuti tikukalowano mu new year eve eti? eya makamakatu ndekuti no pa 31 December pamenepo makombola azaphulika aja amalemba zonena kuti happy 2026 okay? akaphulika makombola amene ajawa. Then no tili nde kuti ndi new year holiday 1st January 2026 kuchoka pamenepo pa 1 January kenako no I think pakamapita kuti tikukalowano mu working time tikutsegulira chaka ndi ntchito kugwira ntchito makhothi no tsopano majaji angakapange no tsopano resume eti azikapanga set kumeneko ma date kunena kuti kodi no Chimwendo Banda tipanga naye motani kesi yake ikhala ya namba chani kodi ndiyofunikira kuti ikhale pa namba 1 kapena tikankhe kuti ikakhale mwina kesi namba 5 o, o namba 10 kumene of 2026 tikaone pamenepopo then no ehe tikaone zikukayenda motani iyitu ndikukhulupirira kuti no magayi ikumapezeka kuti kumagundabe pa shoda magayi ochuluka of course i know enanube sizoti ngati kumaita kukukandani penipeni iyayi chifukwa chonena kuti mwina a Chimwendo Banda mwina muli ndi ma personal affiliations kwa iwowo, ma political affiliations aku mcp, koma nanga si ndi justice nditu mulanduwu ukusangalatsa, mulandu wa Chimwendo Bandawutu sokhudzana ndi ndaletu, ndale zili pati, zili pati no ndale? Mukufuna mukhale pansi nkumanena kuti zikukhudzana ndale? Zili pati? Uwutu ngokhudzana nkunena kuti akuti munthu uyu anakasuma, yekha uyu Chiwanda uyu, yekha. So uwu ndi personal uwu. Fo koma fo yoti sinanga likuzenga ndi boma nde ndi state versus ndani. Koma nde kutitu palitu first claimant ameneyoyo ndi ndani? Amene anakapanga claim mlandu umenewo kuti no ine ndinavu ndinafuna kuphedwa ndi iyeyutu ameneyo Chiwandayo. Nde ife tikumangoonerera kumeneko tiyeni thanani muphane ifeyo nde always covering mmene zikuyendera eeh tikuti kuchipatalako musachedwe kumeneko mongolimbi mo mo mongokumbusana osachedwesa zinthu kumenekoko musachedwese zinthu tampasani treatment ma patient wa musamawachedwese iya mukamachedwesa zinthu za ma patient wa apezeke eti ena ati atisiyatu sitikufuna zimenezozo iya. Eeh apaseni urgency kunena kuti muapange treat as a matter of urgency musachedwe kumeneko ku kamuzu central hospital ngati mukupanga treat kumeneko kaya ndi ma private mo changu changu changu changu tikudziwa kuti nde kuti no mulibe queue yochuluka eti osachedwa kumenekoko ndithudi munthu uyu mupaseni treatment akufunikira akapezeke malo ena ake mwachangu changu mm afunikira akapezeke malo amenewo kuti akapangenso adapt mwachangu chifukwa mukamamusunga muchipatala mukumpanga admit akhalitse mmenemomo mulakwitsa mulakwitse chifukwa sakuyenera apezeke kumeneko ayi iye akuyenera akapezeke ku maula prison uko nde mupange zoti kuti akapezeke kumenekoko ya akakhale kumeneko apange adapt mwachangu chifukwatu panopa tikuthamangira nyengo za christmas izi Eh, asakafike tsiku la christmas lenileni zikakhala zovuta akaona nyekhwe osati masewera. Sitikufuna zonena kuti munthuyu azikalira kumenekoko tsiku la Christmas ayi. Akalire ma days awawa mpakana misozi ndi kuzolowera kukhala ngati walupanga ku adapt kamoyo ka kumeneko tisanafike mma celebration times wo nde osapanga chibwana kumeneko kuchipatala tapangani zoti mutithandize at least for goodness sake ona at least one kamodzi kokha tithandizeni kumeneko mumthandize munthuyu chifukwa ndekutinso ali muululu akuti.